ọha na eze ndị Igbo ekene m unu onye Igbo na-eso m mma mma nụ hmm? ọ ka bụkwa nwada unu Chineke Alụchima onye ozi to Obert Education and Development Services onye Igbo na-ewetara unu edemede na akụkọ na mkparịta ụka n'oge asụsụ Igbo onye ọma na-eso m kedu ka ị mere taa hmm, nke ị na-eme na-ekwekwa ndụ dịrị gị dịsiere gị ike n'oge asụsụ Igbo anyị abịaghachikwa ọzọ anyị jikwa ajụjụ dị ọkụ wee bịa ị ma na agwara m unu n'oge asụsụ Igbo anyị na-ajụ ajụjụ hmm, anyị na-atụ n'okwu na-ajụ ajụjụ ajụjụ anyị na-ajụ abụrọkwa ajụjụ ụmụaka ọ kwa ajụjụ ga-eme gị tụlee uche hmm. ndị Igbo be anyị na-asị na njem dị ka nnu na ọ na-amụ mmiri njem dị ka nnu ọ na-amụ mmiri nke a pụta gị na-ejidesi onwe gị ike gị kee nkwụcha hmm. kpakọta onwe gị ọnụ ihe ọbụla ị na-eme kpakọta onwe gị ọnụ kee nkwụcha maka na ị otu ihe ga-esi wee tụgharịa ị marọ otu egwu ga-esi wee tụgharịa egwu tụgharịgodi o ị jidesie onwe gị ike hmm, wee nwee mmeri onye Igbo na-ege m ntị ekene dịrị gị n'oge asụsụ Igbo taa o nwere ajụjụ anyị chọrọ ịjụ onwe anyị ajụjụ a bụ ọ sị o mmadụ anọkwa ebe a mmadụ ọ nọkwa ebe a ị gekwara ntị mmadụ ọ nọkwa ebe a hmm. ị ma na izu gara aga o nwere okwu anyị ji wee tụnye uche okwu a bụ koromoto anyị wee na-akọwa n'oge asụsụ Igbo na a na-ekwu okwu koromoto ọ dịka sọ ndị na-ejighị ego m wee sị mba na koromoto a ọ pụrụ ihe dị iche iche hmm, ọ bụrọ okwu na-atụ aka ofu ihe ọ okwu ị nwere ike iji maa atụ ihe dị iche iche ma ndị na-asị asị ma ndị na-ezu ohi ma ndị na-egbu oge mmadụ ma ndị agavu ma ndị na-enweghị olileanya ha ncha niile socha na ndị koromoto a hmm. ọ ozi anyị wetara anyị n'oge asụsụ Igbo n'izu gara aga n'izu ụka nke a anyị na-ajụ onwe anyị mmadụ anọ kwa ebe a o nwere ihe kpatara ajụjụ a ị ma o nwe ebe ị ga-aga mgbe ụfọdụ ị fụcha otu ihe niile si na-ada yayi yayi yayi ị fụcha otu e si wee ebe niile si wee nọchara nnọọ ị na-ajụ onwe gị o nwekwa onye nọ ebe a o nwekwa onye isi dị mma nọ ebe a ọ gbachara nnọọ ezinụlọ ị ga-aga ị fụ otu ihe niile si wee ghasasịa ị bụrụ onye na-akpakọ onwe gị ọnụ ị bụrụ onye na-eche echiche ajụjụ ị ga-ajụ bụ mmadụ anọkwa ebe a o nwere ụlọ ọrụ ị ga-aga ị fụcha otu ebe niile si wee gharịpụ ị jụọ onwe gị mmadụ anọkwa ebe a n'oge asụsụ Igbo taa ozi a na-ewetara anyị dị omimi ajụjụ a dị omimi ajụjụ a na-arụ aka sị na ị kwesịghị ịnọ ihe a na-emebi ị kwesịghị ịnọ ihe a na-agharịpụ ị kwesịghị ịbụ onye ga-anọ ihe na-adịghị agha a na-eme ozi a na-ewetara anyị n'oge asụsụ Igbo taa onye Igbo ibe m jụọ onwe gị ajụjụ o nwere otu ihe si eme n'akụkụ gị ị nwere ike ịgbanwe ya o nwere ihe ị nwere ike ime ka i jiri ya wee nọzie ọnọdụ ka i jiri ya wee hazie ọnọdụ achọrọkwa m ka ebe ọ bụla ị nọ mmadụ bata a na-ajụ mmadụ anọkwa ebe a hmm. ka anyị bụ ndị na-akwụkwụsie ike ebe ọ bụla ọ bụ ozi a na-ewetara anyị n'oge asụsụ Igbo taa onye ọma na-eso m n'okotoko okwu adịrọ n'ụka mgbede jiri ndụ gị mee ihe ọma onye Igbo hmm. jikwere ajụjụ a tụọ n'uche ka ị